jara awɔ jara a fɔlisen i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a la wa mun don jara kɔni ye bamanan fɔli de an ka maakɔrɔw ka fɔli don ɔ ni ɲɛnajɛw sera sisan musow bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'an wele an ka na ɲɛnajɛ kɛ u ye sisan ni an ka eh, seliw sera musomisɛnw b'a laɲini kɛ an ka u ɲɛnajɛ u b'a fara ɲɔgɔn kan an bɛna ɲɛnajɛ kɛ fɛrɛ lɔ seliw ma se awɔ gusumara dun b'e bolo an b'o dɔn gusun wala bala ye sala eh, kun b'o la wa ou bien kɔrɔ b'a la wa kun b'a la sisan gusumara bɛ ne bolo kun min na ala kɔni y'an kɛ dɔnkilidala de ye an bɛ jidiw de kɛ sisan ni maa min ka kɔɲɔ sera o b'an wele an bɛ taa ka t'o ka ɲagaw kɛ ka siɲɛnaw kɛ ɔ an ya gusumara in ta an bolo nka ani eh, gusun an tɛ se gusun na an kɔni n'an bɛ jidiw kɛ an bɛ gusumara in minɛ an bolo ka jidiw dɔnkili da an y'a ye dɔnkili fana bɛ se ka da bala kan yala o tuma na fɔlifɛn kelen tɛ dɔnkili in na wa bara in na wa jala in na wa jara bamananna jara kɔni ye dunun de ye nka bɔtukaw bɛ balatigi wele an ni balatigi b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ komi ni gusuntigi dɔnkilidala yera o fana b'a gusun dɔnkili da nka anw k'an tɛ se gusun dɔnkili la an bɛ se bamananna jara de la o y'an ka maakɔrɔw ka fɔli
ɔ jala nin jɛni y'e dege a la de i y'a sɔrɔ cogo di ne ya jara in sɔrɔ n y'a sɔrɔ n faw la k'a sɔrɔ n tɛnɛmusow la ne tɛnɛmuso hawa jara o de y'an kalan jara la ani dabi jara jiminɛkura o de y'an kalan jara la fɔli la ɲɛnajɛ la k'an kalan dɔnkili la jiminɛkurakaw ye nɔnkɔnkaw de ye a bɛ fɔ ko basa jara an kɔni bɛ taa ɲɛnajɛw la nka an ma laɲini sɔrɔ fo ni maa jɔra an ye ka laɲini ɲini an ye n'o tɛ an ma se ka laɲini sɔrɔ a la ala kɔni y'an kɛ dɔnkilidala ye n bɛ taa mɔgɔw ka siɲɛnaw kɛ ka di u ma nse
bon eh, n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo an bɛ don min komi bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔtu musow ani dali yɛrɛ min kumana sisan ale y'an ka dɔnkilidala ye donc an b'a fo k'a waleɲumandɔn a y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na an ka fɔli la a diyara n ye a bɛnna n ma ka segin ka teleso mɔgɔw fana fo n'o ye bɛlɛdugu tv ye donc an y'aw wele aw nana an ka wele k'a lamɛn a diyara an ye kojugu donc n b'a ɲini bɔtu musow fɛ k'a ɲini jamana bɛɛ lajɛlen fɛ muso fɛn o fɛn bɛ yen nɔ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ parce que n'i y'a ye ka nin fɔli in jujɔ ka a organiser tan a sababu ye bɛn de ye donc o bɛn kelen kɔnɔna na n'an tora ten a ka ca ala fɛ laɲini caman bɛ yen o bɛ sabati parce que laɲini yɛrɛ ye mun ye ɛɛ kalo o kalo an bɛ wari de fara ɲɔgɔn kan n'o ye mugan mugan ye ka se ka o bila an ka kɛsu kɔnɔ donc kɛsu in kɔnɔ wari n'a cayara tan nɔ san o san an b'a wari bɔ ka a ci donc huit mars o huit mars an b'a kɛ fɛti ye ka musow wele ka bɛɛ lajɛlen wele ka fɔlikɛlaw wele k'an ka ɲɛnajɛ kɛ donc an bɛ o hokumu de kɔnɔna na mais laɲini min yɔrɔ b'o kɔ tugun n'i y'a jateminɛ kalanso ko bɛ yan na kalanso tɛ yan donc an kɔni b'a laɲini kɛ mɔgɔw fɛ n'an sera ka kalanso sɔrɔ o ka d'an ye sirako fana b'an na sira tɛ ni samiyɛ sera ka bɔ yan ka taa sagabala sira tɛ ka bɔ yan ka taa jeni sira tɛ kɔ kelen mana fa bɛ minɛ donc an bɛ laɲini fana kɛ dɛmɛbaajɛkulu fɛ n'u sera ka dɛmɛ don an ye an ka se ka sira sɔrɔ o fana ka d'an ye ka segin ka laɲini fana kɛ musow ye tuguni n'o ye nakɔ ye donc an bɛ halisa an bɛ laɲini kɛ n'an sera ka nakɔ fana sɔrɔ an bolokɔrɔ yan parce que n'i y'a mɛn ko kɛnɛya dunkafa de don donc dunkafa fana tɛ se ka sabati cogo si la fo musow ka nakɔfɛn ninnu ka sɔrɔ u bolo kɔrɔ parce que nakɔfɛn tɛ anw fɛ yan nɔ bon ni nakɔ sɔrɔla sisan fɛnmisɛn ninnu caman bɛ yen nɔ nakɔ kɔnɔfɛn ninnu caman bɛ yen nɔ i b'olu sɔrɔ k'olu dun k'a sɔrɔ i ma wari don a la donc an b'o fana laɲini kɛ dɛmɛbaajɛkulu fɛ ani baɲumankɛjɛkulu fana fɛ n'an sera k'o sɔrɔ o fana ka d'an ye donc halisa an kɔni bɛ weleweleda kɛ musow de ye musow an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ o de hakili la o de bɛ jɛ banba o de b'a to fana jamana yɛrɛ fana bɛ jiidi an bɛ foli lase an ka monsieur le maire ma ka foli lase an ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ ma barthelemy jara donc ko in sababu ye olu de fana ye parce que olu sɔnna an ka organisation ma olu sɔnna k'u kan d'an ma donc an ye ko in kɔni kɛ baasi foyi foyi ma don a la alihamudulila barika ala ye donc halisa an bɛ eh, laɲini mun kɛ toujours o ye eh, musow tɔgɔ la dugu yɛrɛ tɔgɔ la o ye ekɔliso an bɛ don min komi bi ani nakɔ ani sirako o haminanko saba de bɛ yankaw la an bɛ don min komi bi donc n'an sera ka mɔgɔ jɔlen sɔrɔ an ɲɛ mun bɛ se k'o haminanko ninnu latɛmɛ o ka d'an ye kojugu donc n b'o dakuruɲa fila de fɔ ka ɲɛsin jama ma